So, uh, Dia dhaoibh ar maidin. Um, seo, cuir triail ort féin a naoi. Seo an obair bhaile a bhí againn dhá lá ó shin agus bhí dhá lá agaibh chun é seo a thrialadh, so tá súil agam go raibh um, seans maith agat a smaoineamh faoi sin. Bhí sé seo, bhí ceisteanna cosúil le seo clúdaithe againn um, anseo ar an 26ú agus an 27ú lá de Mhárta so is fiú féachaint ar ais ar an obair sin agus na físeáin chomh maith ok so féachaint ansin ar triantán agus ansin a ceapaim roimh é sin am línte cosúil le sin ok so seo just dul ar ais ar sin so anseo am so bhí

B, so tá B cothrom le 70. Ok, so sin ceist um, A agus B, I suppose. Ok, cuid C, tá sé seo urchomhaireach don uillinn sin, so tá C cothrom leis an méid seo. Chomh maith leis sin, tá C comhfhreagrach leis an uillinn sin. OK, so is féidir leat just líon isteach you know go tapa na cinn atá saghas comhfhreagrach leis sin. Tá an-chuid slite arís é seo a dhéanamh. So táimid ag féachaint anois ar an uillinn seo, is uillinn dhíreach é. So go hiomlán, de bharr gur líne dhíreach é sin, tá 40 móide C.

Tá Z againn anseo, so caithfidh tú é foghlaim. Z, sin uillinn ailtéarnach. So tá D díreach ar an spota, cothrom le 55 céim. Agus arís, ansin, is féidir linn fheiceáil go bhfuil líne díreach anseo, so is uillinn díreach é sin. So tá E móide D.

Trí uillinn i dtriantán suimíonn siad suas chuig 180. So bhí sé sin foghlamtha againn arís. Tá sé sin beagáinín, now. Brón orm. So 50 móide 180 is 130. Just úsáid d'áireamhán le haghaidh sin ná bí buartha má tá tú ag fáil iad mícheart, just bain úsáid as an áireamhán. So ansin tóg aon chéad tríocha ó aon chéad ochtó agus bíonn tú fágtha le A cothrom le caoga. Agus smaoinigh faoi sin, caoga céim, caoga céim is céad agus ochtó, déanann sé sin aon chéad ochtó. Ok, an rud céanna anseo, um, sorry, brón orm, ní an díreach an rud céanna, but an-chosúil leis. Ok, so there's dhá slí is féidir linn é seo a dhéanamh. Is féidir linn rá, ok,

Tóg 100 is a 10 ó 180 agus faigheann tú 70. So tá B cothrom le 70 céim. Tá slí eile níos tapúla é sin a dhéanamh chomh maith agus tá teoirim againn ag rá go bhfuil an uillinn sheachtrach cothrom leis an dá uillinneacha inmheánacha urchomhaireacha. So is féidir linn a rá, más maith linn, go bhfuil. 140 céim cothrom le 70 céim móide B, so tóg 70 ó 140 agus faigheann tú go bhfuil B cothrom le 70 céim. So sin slí eile níos tapúla. Tá sé suas chugat, níl aon fadhb in aon chor. Ok, an ceann deireanach C. So, is triantán comhcosach é seo, ok? Mar tá sleasa amháin ar cóimhéid leis an sleasa eile. So, ciallaíonn sé sin, de bharr ár teoirim, go bhfuil na uillinneacha ag a bun ar cóimhéid. Ok? So, ansin, is féidir linn a rá go bhfuil uillinn C, móide uillinn C, móide 34 céim, cothrom le 180 céim. So, is féidir linn a rá, tóg 34 ó 180 agus tá C, uillinn C, móide uillinn C, cothrom le 146. Úsáid do áireamhán le haghaidh é sin arís. Is féidir leat a rá, dhá oiread uillinn C, cothrom le 146. So, tá C amháin cothrom le 146 roinnte ar dó. agus sin 73 céim. Brón orm, tá mo ríomhaire beagáinín mall. Sin 73 céim ar aon nós. Ok, agus ba cheart dúinn a rá, I suppose. Méid uillinn C, méid uillinn B, méid uillinn B, méid uillinn A. Is mé ag dul ar ais ag an deireadh. méid uillinn A. Níl sé soiléir an bhfuil sé ag caint mar gheall ar just an na céimeanna nó ainm an triantán, ainm an uillinn, but is féidir linn a bheith cúramach ar aon nós. Ok, so sin an obair bhaile ó um, sin ceist a haon ón obair bhaile.